Wawasumu Wawasumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mnyamata amene akulira kwambiri apongozi ake amuphera mwana wake. Mnyamata ameneyu amachokera ku Uganda koma amakhala mu dziko la South Africa ku Mpumalanga. Mnyamata ameneyu dzina lake ndi Alpha. Alpha anabwera ku South Africa mu chaka cha 2020. Zotsatira zake adakumana ndi mkazi amene amatchedwa Nalidi. Ndi Nalidi chibwenzi chinayambika mpakana anthuwa adakwatirana. Atakwatirana Mulungu anawadalitsa ndi mwana mmodzi. Now amakhala limodzi yeah, amakhala limodzi yeah. Tsiku lina Nalidi anapanga ngozi. Atapanga ngozi Alpha anali ozingwa. Anamtengera kuchipatala Nalidi, kuchipatala kuja adayesesa kumuthandiza koma zinavuta. Zotsatira zake Nalidi anamwalira. Adasiya mwana uja kumbuyo. Atasiya mwana uja kumbuyo, Alphanso adali ozingwa. Adapanga chiganizo chotenga mwana uja kukapatsa mayi ake a Nalidi kuti azimulera. Kuyambira tsiku limenelo adayamba kuwathandiza mayi ake a Nalidi kuwagulira ma groceries, kuwathandiza zina zina zapakhomo ndipo china chilichonse chinali bwino. Koma Alpha nkuti munthawi imeneyi ankapanga process ndalama za accident fund nde wakhala apanga process ndalama zija uku akuwathandiza mayi ake a Nalidi nde ndalama zija zitasala pang'ono kutuluka mayi ake a Nalidi anamva mphekesera kuti mpongozi wanu afuna alandire ndalama za accident fund zotsatira zake mayi ake a Nalidi anapitanso ku company kuja kukapanga claim kuti mwana amene anamwalira ndi mwana wanga ndipo ndalamazo zifikire kwa ine nde company ija idasowa omupatsa chifukwa choti olandira analipo awiri nde iwowo ankafuna munthu mmodzi nde adamuuza Alpha komanso mayi ake a Nalidi kuti pitani kunyumba mukakambirane, mukakambirana ifeyo tidzafuna munthu mmodzi odzalandira ndalama zimenezi. Atapita kunyumba mayi ake a Nalidi ankafuna ndalama zija zonse zikhale zawo chifukwa chokuti Nalidi anasiya mwana wang'ono komanso Nalidi anali mwana wawo. Alphanso ankafuna ndalama zija zonse zikhale zake chifukwa chakuti. Iyeyo ndamene amasamalira banja la mayi ake a Nalidi komanso Nalidi adali mkazi wake nde anthu aja sanamvetsetsane zotsatira zake wina aliyense anamuza mzake tionetsana tionetsana nde nkuti mayi ake a Nalidi adali mmapulani ena nde mayi ake a Nalidi adapanga pulani yofuna kuthetsa ubale wa Alpha ndi Nalidi. Zotsatira zake mayi ake a Nalidi anapanga chiganizo chomupatsa poison mwana uja ndi cholinga choti Alpha ndi Nalidi pasakhalenso ubale wina uliwonse komanso Alpha ndi banja la kwa Nalidi pasakhale ubale wina uliwonse. Nde dzana mayi ake a Nalidi anagula poison anamupatsa mwana wa Alpha ndipo mwana wa Alphayo wamwalira. Nde mkuluyu panopa akulira kwambiri. chifukwa choti apongozi ake amuphera mwana wake chifukwa cha ndalama za accident fund. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro. Akuluakulu, mtima wadyera ndi woipa kwambiri. Mtima wadyera si wabwino ndipo dyera limaphetsa. Alpha waluza mwana wake chifukwa cha ndalama. Mayi ake a Naledi alolera kupha mdzukulu wawo chifukwa cha ndalama. Akuluakulu, pena pake kugonja ndi kwabwino. Alpha anakagonja mwana wake bwezi ali moyo, komaso mayi ake a Naledi anakagonja bwezi mzukulu wawo ali moyo koma zonsezi zachitika chifukwa cha ndrama, akuluakulu osamakonda ndrama kuposa china chilichonse lekani zimenezo anthuwa anakavetsetsana nditenga half inunso mutenge half china chilichonse bwezi chili bwino koma chifukwa choti wina aliyense amafuna zonse wina aliyense amafuna zonse zotsatira zake mwana wapita akuluakulu Penapake kumvetsetsana ndi kwabwino. Tengelani phunzilo ku nkhani imeneyi.